Moni abale nonse, tikupitirizabe kuona pa Yohane chaputala 15. Pa nthawi ino tikhala tikuwerenga kuchokera pa vesi 4 mpakana tikalekezera pa vesi 17. Tipemphere. Lilemekezeke dzina lanu Yehova, chifukwa muli nafe, ndipo mukumva ndi kuyankha mapemphero athu. Ingakhale kuyankhula nafe. Kayankhulani nafenso pa nthawi ino pamene tifuna kuwerenga mawu anu. Tapempha zonsezi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Vesi 4. Khalani mwa ine ndi ine mwa inu, Monga nthambi singathe kukhala, singathe kubala chipatso payokha, ngati siikhala mwa mpesa, motere mulibe inunso ngati simukhala mwa Ine. 5, Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi zake, wakukhala mwa Ine, ndi Ine mwa iye, ameneyo abala chipatso chambiri, pakuti kopanda Ine simungathe kuchita kanthu. Ngati wina sakhala mwa Ine, watayika kunja monga nthambi, nafota, ndipo azisonkhanitsa nazitaya kumoto, nazitentha. Ngati mukhala mwa Ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzachitika kwa inu. Mwa ichi alemekezedwa Atate wanga. kuti mubale chipatso chambiri. Ndipo mudzakhala akuphunzira anga. Monga momwe Atate wandikonda Ine, Inenso ndakonda inu. Khalani m'chikondi changa. Ngati musunga malamulo anga, mudzakhala m'chikondi changa. Monga Ine ndasunga malamulo a Atate wanga ndipo ndikhala m'chikondi chake. Izi ndalankhula ndi inu, kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, ndi kuti chimwemwe chanu chidzale. Lamulo langa ndi ili, kuti, mukondane wina ndi mnzake, monga ndakonda inu. Palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Muli abwenzi anga inu, ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. 15. Sinditchanso inu akapolo, chifukwa akapolo sadziwa chimene mbuye wake achita. Koma ndatcha inu abwenzi, chifukwa zonse zimene ndazimva kwa Atate wanga ndakudziwitsani. Inu simudzandisankha ine, koma ine ndinakusankhani inu, ndipo ndinakuikani kuti mukamuke inu ndi kubala chipatso. ndi kuti chipatso chanu chikhale, kuti chimene chilichonse mukapempha Atate mu dzina langa, akakupatsani inu. Zinthu izi ndilamulira inu kuti mukondane wina ndi mnzake. Ndiye tikuona kuyambira pa vesi 4 pa akufotokoza Yesu uja kuti ifeyo ndife nthambi Nthambi zimene zili za mpesa ndipo zikuyenera zibale chani? Zikuyenera zibale chipatso. Komano nde chinthu china chimenenso akuchibweretsa chimene mwina sitinachione bwinobwino kumayambiriro kuja, akutsindika kuti ineyo pamene ndili mpesa, inuyo pamene muli nthambi. Inuyo simungakhalepo popanda ine, kapena simungabale zipatso popanda ine. Chifukwa chonena zokuti nthambi maganizo mwathu mu tiyeni tizilingalira mtengo kuti nthambi ya mtengo payokha kuti ingokhala pa mtetete pa mtunda chonchi palibe chimene ingachite nkomwe nkomwe olo patakhala zoti mwina panayamba zipatso zipatso zija sizingapambane zifa ndithu chifukwa choti pazokha sizoyima pazokhayi sizinakhalepo zoyima pazokha zimadalira mtengo uja kuti zikwanise kukhalapo ndi moyo komanso zikwanise kukhala ndi zipatso. Nde apapa Yesu akutsindika ndithu potionetsera chithunzithunzi chimenechichi kuti ngati wina sakhala mwa ineyo watayika kunja monga nthambi ameneyo nafota. Akuti ndipo izizi nthambi zimene zimafota zimanyala zimapezeka zoti zafa zimasonkhanitsidwa zimatayidwa ku moto inde ngakhale kuzigwiritsa ntchito ngati nkhuni kophika timakhala ngati timatsatsa toti tatani tija tafa tija tanyala tauma Ndi akunenanso apapa Yesu chimodzimodzi kuti ifeyo ngati sitingadalire mwa Yesu patokha utumiki sitikwanitsa nkomwe nkomwe unena bwanji kuti ugwira ntchito ya mulungu koma osadalira mulunguyo sungapambane Komano apapa akutionetsera kuti ifeyo ngati tingapambane mu utumiki wathu pamene Yesu akutiyitanira mu utumiki, tikadalire pa Yesuyo nthawi ina iliyonse chifukwa chonena zokuti ifeyo ndi nthambi, nthambi ya Yesuyo. Nkomwe nkomwe timatchulidwa kuti Akhristu. Akhristu tikutchulidwa Akhristu chifukwa choti dzinalo likuchokera kwa Yesuyo, kwa Khristu mwiniyo. Kusonyeza zokuti patokha sitingakhale, tikuyenera tidalire pa ndani nthawi zonse? Tikuyenera tidalire pa pa Yesuyo kuti tikathe kupambana. Ndiye akunenanso chinthu china tikaona pa vesi 7 po akunena zoti ngati mukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzachitika kwa inu. Akunena zokuti mawu ake akuyenera kukhala mwa ifeyo. Tikuyenera kuti ifeyo tizidalira, tizipanga meditate pa mawu a Mulungu, kumalingalira pa mawu a Mulungu, kumawerenga, kumakhala ndi nthawi yowerenga mawu a Mulungu kuti mawu akewo akhale mwa ifeyo. Ati ndipo mawu akewo akakhala mwa ifeyo kuti tikuchita malingana ndi mawu ake, komanso Yesu akakhala mwa ifeyo, china chilichonse chimene tingachipemphe akuti chidzachitika kwa ifeyo. Ndiponso mfundo ina imene ili yofunikira kwambiri yoti tisayidumphe ndi yonena zokuti akunena Yesu kuti ati pakuti kopanda ine inu simungathe kuchita kanthu. Ifeyo ndi anthu ofowoka Palibe chimene tingachite mwatokha. Tiyenera kudalira nthawi zonse pa Yesu. Chifukwa chonena zokuti mmene tanenera muja, mmene